Лъэпкъым и къэкӏуэнур сыт хуэдэ хъунуми къытщӏэхъуэ щӏэблэм елъытащ. Ахэр ӏущмэ, щӏэныгъэ хуэплъэмэ, ди пщэдейр дахэщ, нэхущ, хуитщ. Дэнэ-тӏэ а губзыгъагъэр абыхэм къыздрахынур? Ахэр куэд мэхъу, ауэ щапхъэ зыбжанэ къэтхьмэ, абыхэм хохьэ япэрауэ тхылъ еджэныр, Етӏуанэрауэ, нэхъыжьхэм я жыӏэм едэӏуэныр, ещанэрауэ, нэ илъагъу ӏэ ещӏэж зэрыжаӏэу, адрейхэм ядилъагъу губзыгъагъэхэр зэхилъхьэныр. Аращ-тӏэ, апхуэдэурэщ гъащӏэр зэрекӏуэкӏыр, зыр зым и щапхъэщ, зыр адрейм и ӏэ щӏэдзынщ. Ныбжьышхуэ имыӏэми, щӏалэгъуалэ куэд зыдэплъей зы щӏалэщ ди нобэрей нэтыным и хьэщӏэр.

Зыщригъэсащ, иджы Хэкум къигъэзэжауэ а лэжьыгъэм зрегъэужь. Къэсщӏэну сызыхуейхэм ящыщщ Антемыр. Дубай хуэдэ, Москва хуэдэ къалэшхуэхэм ущыӏауэ, ущыпсэуауэ, ущылэжьауэ уи Хэкум къэбгъэзэжыныр сыт къызыхэкӏар?
Сыкъызэрыкӏуэжрэ а упщӏэм нэхъ нэхъыбэрэ къызэта упщӏэ срихьэлӏа хъункъым, хэти уи ахъшэр бухри къэбгъэзэжауэрэ, жи, хэти емынэм укъихужа жаӏэурэ си ныбжьэгъуи сыти къыздогушыӏэ, ауэ сэ сызэреплъымкӏэ, цӏыхухэр лъэныкъуитӏу тӏууэ еугуэш япэм, жаӏэ, Хэкур укъыщалъхуаращ, жеӏэ, етӏуанэхэм жаӏэ, Хэкур здыпфӏэтыншращ, жаӏэ, сэ мис а япэ гупым сщыщу къызолъытэ, укъыщалъхуам дей уи Хэкущ, дэнэ сщымыӏэми, дэнэ симыкӏми, си гур къыздекъур мы щӏыпӏэра, мы си адэ-си анэ сыкъыщапӏа, сыкъыщалъхуа щӏыпӏэр, си Хэкужьыр Аращи, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи лэжьыгъэ жыпӏэу уикӏми, ӏуэху гуэр зыплъыхьакӏуэ зыгуэр уикӏми, мыдей уэду уи гум зыщигъэтынш, мыдей уэду уи акъылыр нэхъ щызэтеувыӏэ, нэхъ зыщыбгъэпсэху, нэхъ уигу зыдрихь, сэ срихьэлӏакъым. Итӏанэ мыдей ущисым де бгурыӏуэкъым, щӏыпӏэм и фӏагъри сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, зэбгъэпщэну щимыӏэм де зыгуэр узыхэплъэну щымыгъуэтым дей, уэ уиӏэр сытым щыгъуи, сытым дей нэхъ тӏэкӏу нэхъ мыхьэнэншэу, тӏэкӏу нэхъ нэхъ мыдахэу зыгуэру къыпщыхъуфыну, ауэ зыгуэр зылъэгъуар къыгуроӏуэ мис мыдей щыӏэм и фӏагъри, и дахагъри, Аращи, щумылъэгъуам дей мокӏэ щыӏэр сытым дей нэхъыфӏу къыпщохъу ара?
Уздэщыӏа Дубаим абыхэм яӏэу дэ димыӏэу е дэ диӏэу абыхэм ямыӏэу апхуэдэ зы щапхъэ гуэрхэр къытхуэпхьамэ?
Псалъэм папщӏэ, сэ къыхэзгъэщыну нэхъ сызыхуейр абыкӏэ технологие зытеухуауэ. гъуэгу сыт теухуауэ тӏэкӏу нэхъ зиубгъуа хъун я инфраструктурэ жыхуэтӏэм, я технологием, мис а лъэныкъуэхэм. Ауэ ауэдэ къэпсу ди къэралым ущеплъми, згъэщӏагъуэу куэд сыщрихьэлӏэт. Мыдей десэжауэ жей псоми диӏэу банковская системэ теухуауэ сэ сщӏэрэ
Ар дэ ди къэралым фӏыуэ щызэтеухуащ. Нтӏэ, ди къэралым щызэтеувауэ, мобыкӏэ егъэлеяуэ гугъу дехьу. Фӏи ӏей хэлъщ ара, ауэ жызоӏэри, ущеплъам дей, щыплъэгъуам дей уиӏэр къыщыбгурыӏуэжыр.
Абыкӏэ щыпсэу цӏыхухэр дэ дыдейхэм хуэдэу, моуэ лэжьакӏуэу, псэуакӏуэу апхуэдэу щыт хьэмэрэ я цӏыхухэм теухуауэ сыткӏэ зыщхьэщыкӏрэ?
Мо здэпсэу къэралым гугъу иримыгъэхьу, ну, щӏэныгъэкӏэ, лэжьыгъэкӏэ и нэхъыбэр лажьэкъым абы. Ахъшэшхуэ сытхьэр къариту мис ауэду мэпсэу, и нэхъыбэри куэд лажьэу есакъым, куэд ӏэнатӏэ гуэр ӏуту пщэдджыжьым къэушу, лэжьапӏэ гуэр кӏуэуэ къэкӏуэжу, гугъуехь гуэр ар ялъагъуу есакъыми, тӏэкӏу нэхъ щхьэхынэ ищӏауэ къысщохъу мис абы. Нэхъ щхьэхынэ ищӏауэ, ауэ ауэдэ къэпсуи хьэл-щэн дахи яхэлъщ, гуапагъи яхэлъщ, ауэ нобэкӏэ уеплъмэ, я щӏалэгъуалэр тӏэкӏу нэхъ щхьэхыну къысщохъу. Псалъэм папщӏэ зы хъыбар вжесӏэжын къытщыщӏауэ, сызыдэлажьэ щӏалэмэ сэрэ зы хьэрып щӏалэ зэдгъэцӏыхуат. Дэ ди ныбжьу илъэс щыщӏ хъуурат. Мухьэмэд, жери, зы ӏуэху гуэрхэмкӏэ дыздэлэжьэну, дыздэгурыӏуауэ, дызыхуэзэн хуейуэ тедухуати, Мухьэмэд, сыхьэт дапщэм пхущӏыхьэну, дапщэщ щыпхуэхъу? жытӏу щеупщӏам, ӏэнкун хъуауэ жэуап къыдимытыжу щытт, къэхъуар къыдгурымыӏуэу дэри, Сыт, зыри щӏыжумыӏэр? жери трубкэм щыжиӏам, Сэ, ауэдэ сиӏэкъым, жиӏа, сэ сытым дей сыхущӏохьэ, сэ зэи сылажьэкъым, ну, Фэ фэр ещхьу лэжьапӏэ гуэр къэскӏухьу сӏутӏым, махуэ псом сдэсура, фэ щыфхуейм жыфӏи, сэ сыныӏухьэнщ, жери мис ауэдым урохьэлӏэ. Нтӏэ, Антемыр, уи лэжьыгъэр абы епхауэ щыщыткӏэ, унэ ухуэкӏэм уэ фӏыуэ хыбощӏыкӏыр. Зэрыжаӏэу, и гъурри и цӏынэри уощӏэр. Иджы дэ тхуэдэ цӏыху А ухуэныгъэм хэзмыщӏыкӏхэм зэрегупсысыр дауичи, доплъри, унэ щащӏкӏэ, мы унэр апхуэдизкӏэ псынщӏащу ящӏри, мыбы быдагъ гуэр иӏэу пӏэрэ жыпӏэу уогупсысэ. Япэм ящӏ унэхэр нэхъ ӏэбыдэлъэбыдэу, зыхуей хуэзу ящӏауэ, иджырейхэр нэхъ махэу къытщохъу. Абы теухуауэ сыт жыпӏэн?
Унэ щӏыкӏэ нэхъ псынщӏэ хъуащи, нэхъ мыхьэнэншэ хъуащ тӏы тхужыӏэнукъым. Сыт щхьэ жыпӏэм, ари унэр зыщӏми елъытэ, зэращӏми елъытэ, сыт хуэдэ цӏыху бгъэдэтыр, сыт хуэдэ щӏэныгъэ ябгъэдэлъыр, сыт хуэдэ ӏэмэпсымэ къагъэсэбэпхьэр. Сыт щхьэ жыпӏэмэ, япэм нэхъыбэу щӏащӏэу щытари, исту щыӏэ ӏэмэпсымэхэм уэдэ нэхъ тынш, нэхъыфӏ, нэхъ быдэ сэ сщӏэрэ. Мис ауэдэхэр ягъуэту щытаӏым, аращи, тӏэкӏу нэхъ гугъуу ящӏт. Исту нэхъ я ӏэмэпсымэхьэри нэхъыфӏ мэхъу зэманкӏэ. Унэр зэращӏ материалхэр, тӏынэхэри куэд щӏэуэ къожьэ, нэхъ быдэу, нэхъ псынщӏэу, нэхъ зыгуэру, нэхъыфӏ хъуурэ макӏуэ сытым деж. Аращи, зэманри нэхъ псынщӏэ хъуу щытмэ, унэр нэхъ ӏей хъуу тхужыӏэнукъым. Цӏыху зыщӏыр фӏыуэ ищӏыну хуейуэ щытмэ, псынщӏэуи фӏыуи хуэщӏынущ, истуи.
Илъэсипщӏ, илъэс тӏощӏ дэкӏмэщ а иджыпсту яухуа унэхэм я фӏагъыр къыщыдгурыӏуэнур, къыщытщӏэнур, жари, цӏыхухэм апхуэдэу мэгупсысэ, аращи, иджыри ахуэдиз илъэс бжыгъэр текӏаӏыми, тхужыӏынуӏым абы зэрыжаӏэмкӏэ, ар къэлъэлъэжыну, къэщэщэжыну, къэчэну, дауэ?
Унэр зэрыжыфӏащи, зэманра къэзыгъэлъэгъуэнур, ауэ дэ ди щӏыпӏэм щращӏыхьхэм де теухуауэ сэ куэдым сыхохьэ, сыкъыхокӏ, ди лэжьыгъэкӏэ дыхэтщ. Мыбы ипи сызыхэта лэжьыгъэхьэри тӏэкӏу пыщӏат а строительнэ ӏуэхум. Аращи, сэ зэрыслъагъукӏэ, Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ, дэ исту мыдей ди щӏыпӏэм изыщӏыхьхэр, Ящӏ лэжьыгъэр, я пщэдыкъ дэлъ хьэкъыр къагурыӏуэу зыхащӏыкӏыу бгъэдохьэ куэдыр. Мис мы ухуэныгъэр куэд щӏаӏым къапщтэм къызэрежьэрэ. Илъэс зыбгъупщӏкӏэ дызэӏэбэкӏыжым уэду куэду щыӏэу щытаӏым, ящӏу щытаӏым, ауэ ябгъэдыхьэкӏыр Ди гъунэгъу щыӏэ республикэхэм къикӏыурэ къыщыкӏуэм дей ягъэщӏагъуэ, щапхъэ трахынуи Дагъыстэнхэм къикӏыу къызэрыкӏуэр сощӏэ, нэгъуэщӏ республикэхэм къикӏыурэ къызэрыкӏуэри сощӏэ, еплъыну зы ӏущагъэ гуэр къыхэтхын жаӏэу мис ауэду къыбгъэдохьэ. Дубай сыщӏэкӏуу сыщӏыщыӏар сыт жыпӏэу щытмэ, Абы исту дуней псом нэхъ щӏэныгъэ, нэхъ ухуауэ, нэхъ зиубгъуауэ щытщ строительствэ ехьэлӏауэ. Аращи, абы нэхъ зыщедгъэсэн, зыгуэр нэхъ щытлъагъумэ, мыдей ди Хэкум къэтхьыжым къыщытхуэгъэсэбэпын жытӏу сэ си щхьэкӏэ ара сыщӏэкӏуар. Абы нэхъ зезгъэсэну, сыхэплъэну и пэжым ухуеймэ, сэбэп къытхуэхъун щӏэныгъэ куэди Алыхьым и шыкуркӏэ щытлъэгъуа Мыдей иджысту къэзгъэзэжауэ къыщыдгъэсэбэп хъуни, аращи, сэбэпышхуэ хэлъауэ къысщохъу. Унэшхуэ щаухуэкӏэ дауикӏ къалэм и теплъэр нэхъ дахэ ещӏ, нэхъ ӏуплъэгъуафӏэу хъууэ апхуэдэщ. Ауэ дэ ди Налшыч къалэр дэ езыхэми фӏыуэ щӏэтлъагъужыр, хьэщӏу къытхуеблагъэми, ягу щӏрихьыр абы и хъуреягъыр щхъуантӏагъэу, Жыгхэр иту, ауэдэу зэрыщытыращ. Иджы мы унэшхуэхэр пщӏыуэ щытмэ, дауикӏ, дыхуейми дыхумейми а щхъуантӏагъэм кӏэроху нэхъ фагъуэ мэхъу. Зы лъэныкъуэмкӏэ дофӏакӏуэ, ауэ мыдрей лъэныкъуэмкӏи декӏакӏуэ жыпӏэ хъунущ Антемыр. Лӏо бжэ етщӏэнур пӏэрэ? Дауэ тщӏын, дауэ хъуну? Упщӏэ хъарзынэщ ар. Ухуей ухумейми къалэр егъэдахэ абы, сыт щхьэ жыпӏэм архитектурэм теплъэ дахэ ирет. Архитектурэ щыдахэм де къалэри нэхъ цӏэрыӏуэ мэхъу, нэхъ цӏыху нэхъыби къеблэгъэну мэхъу. Ухэплъу щытмэ ди къэралым Цӏыхур щӏэкӏуэр сыт зэкӏэмыкӏэ загъэпсэхуну, заплъыхьыну е езы къалэм и архитектурэ, и унэ, и историе гуэрым еплъыну, зрагъэщӏэну е загъэпсэхуну а удзыпцӏэ? Дэ мис а щхъуантӏагъэр куэду диӏэу щыта, сытым дей арат къэзышэр, иджысту мыдрей Архитектурэ дахэми, унэ дахэхэми нэхъ нэхъыбэжу къишэн щӏидзэмэ, нэхъ дыгуфӏэнура, ау зэран хуэхъуи сэ схужымыӏэнуэ, сыт щхьэ жыпӏэм абы а унэр щащӏым де ауэдэ къэпсу пщӏантӏэ теухуауэ, и хъуреягъ теухуауэ, екӏуу, дахэу мис мыдрей къалэм Къыхэмыкӏыу, къалэм ещхьу ягъэщхъуантӏэ ауэдэ къэпсу проект къэс псоми хэтщ ауэдэ. Псоми жысӏэнукъым, сэ сцӏыхухэм теухуауэ я гупсысэм хэтщ, езыхьэри ирихуэгузавэу щытщ. Ауэдэ къэпсу я пщэдыкъ ар щыдалъхьэкӏэ. Ахъшэ къэдлэжьынымкӏэ ӏуэхур зэримыухыр къагуроӏуэ.
Ныбжьышхуэ уимыӏэми, Антемыр, уэ нэхърэ нэхъыщӏэж куэд дунейми тетщ, дэри къыдэплъу къыщӏэкӏынщ. Иджы абыхэм папщӏэ дыпсалъэмэ, мис псалъэм папщӏэ, нобэ ахэр лэжьапӏэ уващ. Иджы а здэува Гупым яхэзагъэу ефӏакӏуэу, щытхъу иӏэу цӏыхур а лэжьыгъэм хэзэгъэн папщӏэ сыт хуэдэ хьэл хэлъмэ нэхъ къапщтэрэ нэхъ уфӏэкъабылу щытуэ?
А, иджыпсту си хъуреягъкӏэ зыхэсххэр зы, лэжьыгъэ зиӏэ бизнес гуэр зыгъэлажьэ, Цӏыхухэм жаӏэр, Лэжьакӏуэ дгъуэткъым, жаӏэ, дгъэлэжьэн дгъуэткъым, жаӏэ, ягъэлэжьэн къыщагъэувам дей, мис мы къызэрыхэвгъэщащи, куэдрэ мылажьэу цӏыхур ӏуокӏыж, зыгуэр щхьэусыгъуэ ящӏ, куэдрэ зыщаӏэжьэкъым зы щӏыпӏэм дей, кӏэщӏу жысӏэу щытмэ. Нобэ лэжьыгъэу кӏуауэ щытмэ, а узыхуэлажьэр Зис машинэм уэдыкӏэ уэри пщэдейуэ къыӏулъадэу хъун хуейуэ занщӏэу щӏэбгъэувын щыӏэкъым, сӏурэ ар абы щӏынэсар, ар абы щӏынэкӏуэтэфар, илъэс бжыгъэ куэдкӏэ хуэкӏуа хъун абы, зэман куэд тригъэкӏуэда хъун абы. Ахэр псори яфӏыдоху щӏалэгъуалэ лэжьапӏэ щыувым дей. Сыт щхьэ, мобы яӏэ, сэри ауэду сыхуей, жаӏэу, сыт щхьэ, мыр занщӏэу мыуэдэ хъуаӏэ, сэ щхьэ симыӏэрэ, жаӏэу, ау, тӏэкӏу нэхъ дыкъэувыӏэрэ дегупсысу, ар а иӏэр щӏынэсар сыт жыпӏэу щытмэ, абы гугъуехьу зыкӏуэцӏрыкӏа къомыр плъагъукъым, а плъагъур, мис а и щхьэм де, и щ, бгым и щхьэ тӏэкӏура ялъагъур, а нэхъ щӏэращӏэу, нэхъ дахэу щытыр, а бгым и лъабжьэм щӏэлъ къомыр ди жагъуэ зэрыхъунщи, хуейкъым цӏыхум ялъагъуну, гугъуехьыр Гугъуехьыр гугъуехьщи, ар абы тепсэлъыхькъым и нэхъыбэр зытепсэлъыхьыр мис мыдрей. Адыгэм сыт жиӏар? Гугъур ӏэфӏщ, жиӏэ. Ауэ а гугъур ӏэфӏщ жиӏэу цӏыхум зыхищӏэн щхьэкӏэ, ар къыгурыӏуэн щхьэкӏэ, цӏыкӏу щӏыкӏэ ар зыгъасэми елъытауэ щӏэкӏынщ, ар хуэм-хуэмурэ, умыпӏащӏэ, хъунӏэ, ущӏэнӏэ жиӏэурэ къигъэтэджын хуейуэ пӏэрэ-тӏэ? Уей хуейм ар Къэсӏэтын, а упщӏэри нэхъ зыпкърыхауэ жысӏэу щытмэ, сабийм адэ-анэр щапхъэ хуэмыхъумэ, губзыгъагъэ къыжраӏэу къагурымыӏуэу щытмэ, щапхъэ нэгъуэщӏыпӏэ дей къыщалъыхъуэн щӏадзэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, щапхъэ къалъыхъуэр сытым деж нэхъ ӏейм хуэзышэ гуэр, нэхъ мыхьэнэншэ зыщӏ гуэр, ар нэхъ тыншщ. Фӏыр нэхъ гугъущ зыхэплъхьэну, Ӏейр гугъуехь куэд епхьэлӏэн хуейкъым, зыхэплъхьэн щхьэ. Аращи, уэ мис а дакъикъэр бутӏыпщмэ, адэ-анэм ар яӏэщӏэкӏмэ, иужькӏэ гугъущ укӏэлъыщӏыхьэжыну.
Мис иджыпсту а зэрыхуэпӏам уэду зи щӏалэгъуэр зы ӏуэхущӏапӏэ кӏуэрэ, мис мыпхуэдиз лэжьапщӏэщ уэттыныр, жаӏэрэ къыжраӏэу щытмэ, занщӏэу гупсысэн щӏедзэ. Апхуэдэу лэжьапщӏэ мащӏэкӏэ сэ сылэжьэну сыхуейкъым, нэхъыфӏ къэзгъуэтынущ, нэхъыбэ къыщызлэжь, жери ар и гупсысу къыӏуокӏыж. Аращи, лъыхъуэм лъыхъуурэ, дауикӏ, а зэрыхуейм уэду къемыхъулӏэу щытмэ, зреусыгуэджэри, ахъшэшхуэ къыщилэжьи къимыгъуэтыфу, мыдрей мащӏэу уву здыдэкӏуеинкӏэ хъуну, щефӏэкӏуэнкӏэ хъуну ӏуэхущӏапӏэри къызринэкӏауэ, тӏум щымыщуи, Къанэ куэду диӏэщ иджы, Антемыр. Мис уэ нэхъ ущыщӏалэм щыгъуэ уи щӏэдзэкӏэ хъуам, уэри мащӏэ къэзылэжьурэ дэкӏуэтеяхэм уащыщ къыщӏэкӏынщ.
Уей сащыщым, нэгъуэщӏу пхущӏэмыдзэну. Си щхьэкӏэ сощӏэж, зы улахуэ гуэр си щхьэкӏэ хуэзгъэувауэ мис модиз къэзлэжьу сыхъуамэ, Сытхъу спсэужэкӏ, сӏу сегупсысу щӏэздзу щыта а жыхуэсӏам илъэс бжыгъэкӏэ сынэсти, адкӏэ мис модиз хъуамэ иджы сыунатӏэр, сӏу абы уносри, адкӏэ мис ауэдурэ доӏэпхъуей, ау мылъкум сыдихьэхыу сыту сщытауэ схужыӏэнукъым зэи, ау езы щӏэныгъэ, щӏэныгъэ зэбгъэпэщынымрэ мис а уи щӏэныгъэр къыщыбгъэсэбэпкӏэ лъэбакъуэу пчыра сэ нэхъ сыкъыдэзыхьэхыр сытым дей, аращи, Зыгуэркӏэ мащӏэкӏэ щӏэбдзэныр емыкӏукъым, емыкӏур а мащӏэкӏэ улэжьэну ухумейххэра. Куэдым жаӏэр, Сэ модахъшэкӏэ слэжьэнукъым, сэ сымыракъэ. И щхьэ тӏэкӏу нэхъ пагу егъэув, и щхьэ тӏэкӏу ирипэс хъункъым ар. Ауэ зыгуэркӏэ щӏэзмыдза щыӏэкъым. Абы емыкӏу иджыри зэ жызоӏэри хэлъкъым. Ауэ дэ щӏэдзэкӏэкӏэ щӏумыдзэмэ, нэхъыщхьэми унэсыфыну къэслъытэкъым. Иджыри къыхэзгъэщынур лэжьапщӏэ мащӏэ ирамыту куэд ирату лэжьэн ямыгъуэту зэрыщыту сэ исту слъагъур. Лэжьапщӏэ мащӏэ жытӏэу щытмэ, исту мес ди ныбжьэгъу, ди хъуреягъ, бизнес езыгъэкӏуэкӏхэм ират ахъшэ хъарзынэ лэжьэнра ямыгъуэтыр е тэмэму лэжьэн ямыгъуэтыр. Аращи, ар упщӏэ куушхуэмэ, иджысту зыпкърытхын щӏэддзэмэ, ӏэджэми я жагъуэ ящӏынукъым.
Нэхъ уи гур зыгъэпӏейтейуэ щӏалэгъуалэм сыт хуэдэ хьэл-щэн ядэплъагъур, Антемыр?
Сэ сытым дей къыхэзгъэщу сиӏэ хуэду упщӏитӏ. Псом епэ дыдэу си гур нэхъ зыгъэпӏейтейр, нэхъ щӏэныкъуэр, щӏэныгъэм и мыхьэнэр щӏалэгъуалэм къызэрагурымыӏуэр, щӏэныгъэм и къарур нэгъэсауэ щӏалэгъуалэм зэрызыхамыщӏыкӏыр, сытым дежи дигу къэдгъэкӏыжынщи, сэ сыщынэхъ щӏалэм щыгъуэ Щӏэныгъэ зэзгъэпэщыну нэхъыбэу щӏалэхэм декӏэ ар здэсхьыр исту. Хъыджэбзхэ тӏэкӏу еджэным нэхъ емыкӏу хамылъхьэу сытым деи щытщ, ауэ щӏалэр фӏыуэ еджэну хуеймэ, еджэну, щӏэныгъэ зригъэпэщыну хуейм сытым деж щыдыхьэшхыу, сытым деж щӏалэр еджэн уей, мес хъыджэбзыр иреджэ жаӏэу ди хэкум тхэлъну, ди лъэпкъым тхэлъщ жысӏурэ ар. Тӏэкӏу къемыкӏу хуэду тӏэкӏу, мо Напэтех гуэр пщӏэ уэду къащохъу, еджэн хуейм. Ауэ зэман докӏри, ужей къыдэкӏуэтея нэужь, а дыхьэшхахэри, мыдрей фӏыуэ еджахэри псори щӏогъуэж, псоми къагуроӏуэж а зэманыр зэраутӏыпщар, щӏэныгъэр сытым дей пщӏэшхуэ хуащӏу щыта, губзыгъагъэ къызыхахыр, ӏэщӏагъэ яхуэхъур, цӏыхур нэхъыфӏ зыщӏыр щӏэныгъэра, аращи, щӏэныгъэ зумыгъэгъуэтынра емыкӏур. Абы ухуемыкъунра емыкӏур, аращи, сэ нобэ щӏалэгъуалэм зыхуэзгъазу щытмэ, мис ар япэ дыдэ къыхэзгъэщынут. Щӏэныгъэ нэхъыбэу зэгъэгъуэтын хуей ущыщӏалэм дей, зэман нэхъыбэу ущиӏэм дей. Иужькӏэ зыгуэр пхузэфӏэкӏын щхьэ, уи лъэпкъым щхьэ, сэ сщӏэрэ, уи унагъуэ, уи къэрал, Уи хэкум щхьэ зыгуэр пхуэщӏэну щытмэ, нэхъыбэ пхуэщӏэну щӏэныгъэ щыббгъэдэлъым де. Си унагъуэ сэ сытым дей схуэпӏыжыну жыпӏэмэ, пэжщ, пхуэпӏыжыну щӏэныгъэ бгъэдэмылъми, Алыхьышхуэм а уи ерыскъыр къуитынущ, дэнкӏэ ущымыӏэми. Ауэ ӏуэхушхуэ гуэр ди щхьэ хуэдгъэуву щытмэ, дунейм тетри ехыжа жаӏэу зыри ди яужь къэдгъэнэну Дыхуэмейуэ щытмэ, зыри жысӏэкъым, ауэ дыхуейуэ ауэдэ гуэркӏэ дыгупсысэмэ, зэи ауэдэ ӏуэху, ӏуэхушхуэ уи щхьэ пхуэгъэувынукъым, ӏуэхушхуэ пхуэгъэкӏуэтэнукъым. ӏуэху цӏыкӏуи пхуэгъэкӏуэтэнукъым, ӏуэхушхуэ дэнэ къэна щӏэныгъэ бгъэдыхьэкӏэ умыщӏу щытмэ. Ар, ар егъэлеяуэ си гу нэхъ игъэпӏейтейуэ щытщ, етӏуанэу къыхэзгъэщынутэр щхьэхынагъэр. Ауэ дэ къэпсу ди щӏалэгъуалэр тӏэкӏу нэхъ щхьэхынэ хъуауэ къытщохъу. Дэр дыдэми ар къыджаӏэу щыта ди нэхъыжьхэм. Зэман щыкӏуэм дей тӏэкӏу моуэ нэхъ ядэтлъагъуу пӏэрэ жысӏэурэ согупсыс, ауэ нэхъ си нэ къызэтехауэ нэхъ къабзэу сеплъмэ, а щхьэхынагъэм нэхъ зиубгъуауэ къысщохъу. Уеупщӏмэ, сыт гъащӏэм узыхуекъур, сыт гъащӏэм уи унафэу зыхуэбгъэувыр, сыт хуэдэ ӏуэху бгъэзэщӏэн хуейуэ къыпщыхъур жыпӏэу уеупщӏым, къагурыӏуэкъым и щӏалэгъуалэм и нэхъыбэм. Лэжьыгъэра цӏыхур, дауэ зэрыжаӏэр, цӏыху зыщӏыр, нтӏэ, аращи, лэжьыгъэр щхьэхынагъэр фӏэфӏкъым. Си адэшхуэм сытым дей къызжиӏэу щыта, пасэу къэзышамрэ пасэу къэтэджамрэ зэи щӏегъуэжаӏым жиӏэурэ, уэ тӏуми ухиубыдэкъым жиӏэурэ ауан сищӏт, ауэ а пасэу къэтэджыр, а лэжьыгъэ нэхъ зыфӏэфӏ хъур, гъэсэныгъэ нэхъ зыхэзылъхьэр, ар егъэлеяуэ дыхуэныкъуэу къысщохъу абы. А нетӏэ дызытепсэлъыхьа еджэным теухуауэ, Антемыр, мис псалъэм папщӏэ, Нобэ мо Хьэтӏохъущыкъуей жыг хадэм дихьэмэ, е тетӏысхьэпӏэ цӏыху тесу, е автобус дыдэ ису тхылъ иӏыгъыу цӏыху ялъагъумэ, яфӏэдыхьэшхэнщ. Зы лъэныкъуэкӏи а жыфӏэр пэжщ, ауэдэ хъуауи щыӏэу, зы лъэныкъуэкӏи сэ щӏалэгъуалэ сытым сахэт, сытурэ сыщеджэм щыгъуи литературный клуб, къызыӏутхауэ щытат Къэбэрдей-Балъкъэр ди университетым. Едгъэжьауэ щыта сэ иджыри сыщыхэт зэманым. Абы яужь сэри хуэмурэ сакӏэлъыплъурэ исту тӏэкӏу сфӏэфӏщ а лъэныкъуэри. Сакӏэлъоплъ, сахэтщ абыкӏэ нэхъ еджэ, нэхъ тхылъ сыт зыфӏэфӏхэми. Мес, ныбжьэгъу щӏалэ сиӏэ, сытым деж щапхъэу къызохь абы. и ӏуэхур, езым тхылъ ищу тыкуэн къызыӏуиха япэ, нэхъ цӏыкӏуу къригъажьри, исту фӏыуэ зиубгъуауэ, шхапӏэ, шхапӏэ сыт тӏэкӏухьэри хэту, шей сыт, кофе, мис ауэдэ нэхъ ущефэнхьэри хэту уже хъарзыну зиубгъуауэ щытщи, абы, зэрыжиӏэмкӏэ, ди тхылъ Нэхъыбэу къэзыщэхур щӏалэгъуалэра нэхъыбэу къакӏуэр, къыткӏэлъыкӏуэр, къытхэтыр щӏалэгъуалэра, студенту еджэхьэра, псалъэм папщӏэ илъэс къэс нэхъыбэ заубгъуурэ, нэхъ еджэр нэхъыбэ хъуурэ жаӏэ. Тхылъ къыдэзыгъэкӏхьэри уже зыпащӏауэ дэ мыдей ди щӏыпӏэм тхылъ зытх, Адыгейм тхылъ зытх щӏалэхьэр исщ, ахьэр кърагъэблагъэу, пщыхьэщхьэ зыхуэсхьэр ящӏу, Уэршэру, тхылъхьэм тепсэлъыхьу, усэхьэм еджэу, мис ауэдурэ куэд щыӏэщи, абыи сегъэгуфӏэ, а лъэныкъуэмкӏи тфӏэкӏуэдащ жытӏуи, жытӏыныр пцӏыщ, ар зыфӏэфӏу абы куэду гулъытэ зыщӏри диӏэщ, Алыхьым и фӏыщӏэкӏэ. Нэхъыбэ хъумэ, нэхъ къыдгъуищтэри аращ. Цӏыхур цӏыху зыщӏыжыр лэжьыгъэщ, жаӏэ Антемыр. А лэжьыгъэр дэнэ здэщыӏэр нэхъыбэу, дауикӏ, ар къуажэращ. А лэжьыгъэм и мызакъуэу къуажэм щыӏэщ ди адыгэ хабзэри, мис нобэ уэрэ сэрэ дызэрызэпсалъэ анэдэлъхубзэм и къежьапӏэри а дыщалъхуа, дыкъыща, дыкъыщыхъуа ди щӏыпӏэ, ди къуажэхэращ. Апхуэдиз фӏагъыр Дэлърэ пэт къуажэм щӏалэгъуалэм ящыщ куэдыр къыдэкӏмэ, къалэм щыпсэумэ е къалэшхуэ иӏэпхъукӏыу кӏуэмэ нэхъ къащтэ. Мыбы теухуауэ сыт жыпӏын?
Сэ Дубай сыкъикӏри къуажэм сыкъыдэтӏысхьэжарэ.
Абыкӏэ псори къыбгурыӏуэн хуей. Сэ абыкӏэ уже жэуап уэстыжауэ сщохъу. Сэ къуажэм сыкъызэралъхурэ Герменчик къуажэра, Джэрмэншык къуажэм

Лэжьыгъэ нэхъ дэлъщ, доӏэ, къуэ-къалэм нэхъ зэмылӏэужьыгъуэ, зыбгъэпсэхунми, зыплъыхьынми зыгуэр нэхъ щыбогъуэт. Ар пэжщ, абыкӏэ, абыкӏэ зыпэщӏэзгъэувэкъым ахэр. Ауэ къуажэм зэи къытемыкӏуэну иӏэхэр сэ къызэрыслъытэмкӏэ, мис а уи бзэр пхъумэнумэ, уи бзэ, уи хабзэ нэхъ щызаӏыгъщ, сытым дей, абдей гъунэгъу, жэрэгъу жыпӏу щытми,

и езы къуажэм и къабзагъэр, жьы къабзэ, хьэуа къабзэ зэрыщыӏэр шхын жыпӏэрэ уи хадэм зыгуэр щыбгъэкӏыжыфми, ну, сэ абы куэд хэсщӏыхьу схужыӏэнукъым, тӏэкӏу къалэмкӏэ нэхъ си лэжьыгъэр щыӏэщи, сытым дей мыбы сыдэсщ, ауэ си гур ара здекъур. Апхуэдэу а къуажэм фӏылъагъуныгъэ хуэпщӏын папщӏэ укъызэрыщалъхуа къудейр Абы укъызэрыщыхъуа къудейр ирикъурэ хьэмэрэ абы удезгъэхьэха ар зиӏысыр къыбгурызгъэӏуа цӏыху зыгуэр уиӏэ?
Сиӏэкъым, жысӏэми пцӏы супсынущ. Сиӏэщ, си адэшхуэрауэ къыщӏэкӏын а нэхъыбэу. Си адэшхуэр илъэс ищӏрэ хы Блым жей ноблагъэ, ар ди гъусэу мэпсэу къуажэми, ара нэхъ сыщӏегупсысауэ щытар, зы зы гъэ гуэр дгъэзэжау дыщыӏэу сощӏэж, сегу а гупсысэм сыхуэкӏуат, мис сэ си адэр нэхъыщӏэ дыдэ зэкъуэшхэми дэра дэсыр къуажэм адэ пщӏантӏэм, Ауэдэ къабзу си адэкъуэшхэм я бынхэми мо си адэшхуэр я адэшхуэщ, ауэ тхьэмахуэм зэ къокӏуэж, хэт мазэм зэ тӏо къыдыхьэжыфура, сэ махуэ къэс сыбгъэдэсщ аби, абы губзыгъагъу, абы хъыбарыжьу, абы бзэм теухуауэ, мис иджыпсту фӏыу сщӏэуэ нэгъуэщӏи схужыӏэнукъым, ауэ иджысту сызэрит увыпӏэм сизыгъэувар Мис абы и бзэ епсэлъэным, абы бгъэдэсынрау хузохь абы куэдкӏэ. Сыт щхьэ жыпӏэм усэ фӏэфӏу, бзэр сытым дей япэ иригъэщу, бзэм и мыхьэнэр къыдгуригъэӏуу щыту щыта? Уэрэдыжь жыпӏэмэ, зыгуэрхэр ищӏэжу, адыгэ уэрэдыжьхэр къыджиӏэу нтӏэ? Ноби къыджеӏэмэ, нтӏэ, пфӏэфӏми пфӏэмыфӏми уригъэдэӏуэну хъыбарыжь дауэдиз зиӏэр? Игъащӏэм жызоӏэри илъэс дапщэ хъуауэ сыбгъэдэсми, Игъащӏэм зыхэзмыха гуэрхэр махуэ къэс къызжиӏэжыфыну егъуэт, ауэдизкӏэ ирикъуащи абы и и бзэри, и гъащӏэм илъэгъуа, мис а ӏуэрыӏуатэ сытхэм къыхихауэ хъыбар куэд иӏэщи, а къомыр щыслъагъум сэ нэхъ сехъуэпсэжа къуажэм. Модэ си адэшхуэм хуэдэ цӏыхухэр, ахэр псэуху, ахэр Алыхьышхуэм тхуэузыншэу къытщхьэщигъэтыху, Зэрыхъукӏэ дабгъэдэсым нэхъыфӏщ, зэрыхъукӏэ тӏэкӏуи дакӏэлъыплъу, тӏэкӏуи езыхьэри къыдкӏэлъыплъу, губзыгъагъэ гуэрхэр къыдджаӏэу, дагъасэу дабгъэдэтым нэхъыфӏщ, сэри згъэзэжауэ щыта. Нтӏэ, Антемыр, уэрэ сэрэ нобэ ди псалъэмакъым и лъабжьу щытыр щӏалэгъуалэр гъуэгу захуэм, гъуэгу пэжым тетын, уэрэ сэрэ зэрытхузэфӏэкӏкӏэ гупсысэ дахэ, гупсысэ екӏу Ябгъэдэтлъхьэныращи, ди нэтыным и кӏэухыу щӏалэгъуалэм сыт хуэдэ псалъэкӏэ захуэбгъэзэн? Щӏалэгъуалэм яжесӏэну сызыхуейр япэрауэ, бзэр, адыгэбзэр ӏэпэлъэмпэм ямыщӏыну, емыбэкъуэну, бзэм и мыхьэнэр Куэдым къагурыӏуэ, сэри къызгурымыӏуэу сыкъекӏуэкӏыу щыта ипэхьэм, ауэ зэман дэкӏыу, нэхъ унагъуэу щыхъуам дей, сабий нэхъ щыбгъуэтам дей нэхъ зыхыбощӏыкӏ абы и мыхьэнэр. Сэ си дей мыр къыщыувыӏэмэ, сэ си дей бзэр щыпичмэ, адэкӏэ къыдкӏэлъыкӏуэхэр дауэ зэрыхъунур жыбоӏэ. Ауэдэ. Ауэдэ бзэ дах, ауэдэ хабзэ дах Алыхьышхуэм къыдитауэ щыдиӏэкӏэ, ар гъэкӏуэд- бгъэкӏуэд хъунукъым, ар дэ ди лэжьыгъэу, ди пщэдыкъ дэлъу къызолъытэ, щӏалэгъуалэми арат захуэзгъазэу яжесӏэнур, нэхъ еджэну, нэхъ нэхъ щӏэныгъэ зрагъэгъуэтыну, зэман тӏэкӏунитӏэ дэкӏыу щытмэ, сэ сызэрегупсымкӏэ, а бзэмкӏэ псэлъэфхэр, а бзэм акцент жыхуэтӏэ къыдитыр, Зиӏэхэм ехъуапсэу хъуну цӏыхур япэм щыдыхьэшхыу щытаурэ, урысыбзэкӏэ мыпсэлъэфу, бзэр тӏэкӏу моу нэхъ адыгэбзэкӏэ фӏэкӏ мыпсэлъэфхэр тӏэкӏу моу ауан ящӏу зыгуэру щыту щыта иджы, ауэдизкӏэ дунейм кӏэрахъуэурэ зехъуэжри иджы Урысыбзэкӏэ псори псэлъэфу, ауэ адыгэбзэ акцент тӏэкӏу зиӏэхэм ехъуапсэу хъуну зэман дэкӏ. Уэ мыбы бзэр ещӏэ жаӏэу ягъэщӏагъуэу, нэхъ пщӏэ къыпхуащӏу ухъуну. Иджысту абы дытеувауэ дытетщ, Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ.
Аращи, мис а пщӏэ къызыхуащӏхэм зыхевгъэубыдэ, а лъэныкъуэмкӏэ зыхевгъэубыдэфмэ, жысӏэурэ. Нтӏэ, Антемыр, ди нобэрей нэтыным укъызэрытхуеблэгъам Папщӏэ фӏыщӏэ ныпхузощӏ, уи ӏэщӏагъэм и хъер куэди Тхьэм уигъэлъагъу. Амин, упсэу Иннэ, ди гуапэу дыкъеблэгъэ, иджыри дыкъевгъэблагъэми дыкъэкӏуэну.
Тхьэм жиӏэм, узыншэу.
Псэу.